an bɛ kunnafonidilaw fo k'u waleɲuman dɔn eh, tasibilalen kɛlen kɔfɛ an ka général d'armée Sadio Kamara ma a n'a jɛɲɔgɔn fɛn fɛn tora nin janfa jugu in na eh, samedi don avril kalo tile mugan ani duuru eh, avril kalo tile mugan duuru san ba fila ani san mugan ani wɔɔrɔ kɔnɔna na an ka jateminɛ kɛlen kɔfɛ an ka nin kuma in an ka bi ɲɔgɔnye a bɛna bɔ point damadamani kan o point damadamani a fɔlɔ o ye binkanniwale mun kɛra ka ɲɛsin an ka jamana ma k'an ka jamana sɛgɛrɛ le 25 avril 2026 ale ni an ka cɛbɔw bɛ eh, baara mun na terrain kan n'a bɛ fɔ a ma ko opération a filanan o ye binkanni wale in kɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka bisigi ka k'u bisigi ka u yecogo ou bien u kɛcogow la donc n'a bɛ f'o ma ko amalgame eh, a sabanan ye eh, weleweleda dɔ de bɛ n bolo k'a ɲɛsin jamanadenw ma o weleweleda in an bɛna kuma an bɛna masala o kan an ye mun jateminɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ ko binkanni wale cɛjugu mun ɲɛsinna an ka jamana ma samedi don avril kalo tile mugan ani wɔɔrɔ o kun tɛ ko wɛrɛ ye ko min don mun bɛ ka basigibaliya k'a don an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko déstabilisation o basigibaliya min bɛ ka don an ka jamana kɔnɔ an ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbagaw u ye attaque simultanée et coordonnée c'est-à-dire u ye attaquew kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ wolo wolonwula kɔnɔna na wa o kɔnɔna na an ye k'a fɔ ko minnu donna Kati kɔnɔna na u kun nana ni bolimafɛnw ye bolimafɛn minnu bɛ mugujugu pɛrɛnta bɛ minnu kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko eh, véhicule kamikaze o mugujugu pɛrɛnta ninnu o dɔ kun ɲɛsinna général Sadio Kamara an ka ministre de la défense ka so ma o filanan wɛrɛ kun ɲɛsinna an ka jamana ɲɛmaa ma n'o ye général Assimi Goïta ye o kun de kun ye ka an ka jamana déstabiliser mais an ka cɛbɔw an ka bolomasiri tabagaw u ka cɛsiri u ka kɛlɛ ɲɛdɔn ani u ka jijali o y'a to u sera ka dankari jugu la an y'a ye k'a fɔ ko u dɛmɛna dɛmɛcogo caman na mɔgɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ wa minnu ye e, kunnafonidila dɔw ye n'a bɛ f'olu ma médiaw minnu bɛ diɲɛ yɔrɔw la média mainstream o fana y'u o y'u jukɔrɔmadon don mais o si la an ka cɛdenw u ma kɛlɛ to yen u ye kɛlɛ kɛ o tun bɛ fɛ min ka kɛ o de tun ye deux mille douze scénario ye deux mille douze scénario comme aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na u y'an kɛlɛ terrain kan mais beaucoup plus u y'an kɛlɛ ni médiaw ye souvent u tun b'a fɔ arajo ni telew la surtout arajo ni tele dɔw bɛ n tɛn'u tɔgɔ fɔ ko nin yɔrɔ in binna u b'o fɔ pour que élémentw ka bɔ yen Mais nin sen na an ka mɔgɔw y'o faamu u y'a ye ko janfa bɛ nin ko in kɔnɔ u tor'u nɔ la u ye kɛlɛ kɛ fo ka taa se u seko n'u damajira jira o kɔnɔna na n'an ye Kidal danga ta Kidal danga na an b'a ye k'a fɔ kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye an ka mɔgɔw u y'u u bɛ dispositif de réorganisation et d'adaptation na t'a dɔn n bɛna o ɲɛfɔ cogo min na bamanankan na ee ka u fara ɲɔgɔn kan ka ka se ka ka se ka kɛcogo kow maîtriser bon o hukumu kɔnɔna na u kɛlen don k'u danga Anefis ani Aguelhok an bɛ foli bila ka taa u ma u ka cɛsiri ani u ka kɛlɛ ɲɛdɔn kama ee an b'a ye k'a fɔ ni an ka yɔrɔ dɔ bɛ n'a bɛ f'a ma ko Labezanga u bɛ Niger frontière la An ka cɛbaw bɛ yen u bɛ ka lakana sabati yen kosɛbɛ mun ye jugu ye an kɛlen ka dankari u la le vingt-cinq u bolila ka taa u ɲɛma dogo k'a fɔ k'u bɛ siraw tigɛ o siratigɛ kɔnɔna na u kɛlen don ka taa kita sira kan ani kayi sira mais an bɛ se k'a fɔ an ka cɛdenw u ka kɛlɛ ɲɛdɔn an'u ka jijali o kɔnɔna na an sera ka welesebugu ni buguni ale ni bamakɔ ni segu o siraw labila an bɛ kuma na nin wagati min na bi an ka cɛdenw bɛ ka kɛlɛw kɛ ka fɛɛrɛw tigɛ ka dabaliw bɛɛ tigɛ pour que kayi ale ni kita o ka labila ni wagati ninnu na ee an bɛ mun fɔ an bɛ faamaw fo u ka cɛsiri an'u ka kɛlɛ ɲɛdɔn na point filanan n'o ye bisigili ye an ko dusukasi bɛ mɔgɔw kan mɔgɔw ye kɛlen don u u y'a ye fɛn minnu kɛ ataki in kɔfɛ o dusukasi kɔnɔna na an ka mɔgɔw dɔw bɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ ka faga ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ terrorisiw tɛ jatigɛwale jatigɛwale kɛbaaw tɛ donc o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ population ye a ka jateminɛ kɛ kow la wa n'u ye maa o maa minɛ ko siga b'a la ko terrorisi don ni siga b'a la ni siga kɔni kɛlen don a la u ka fɛɛrɛ kɛ k'a kofɔ k'a di n'u y'a minɛ u k'a di wa n'u ma se k'a minɛ fɛnɛ n'u y'a ye de u k'a kofɔ finitigilakaw ye wa finitigilakaw de b'a dɔn fɛn min kan ka k'a la kɔmi n y'a fɔ cogo min na terrorisi minɛnen souvent i b'a sɔrɔ kunnafoni caman b'a kɔnɔ aw bolo a b'olu fɔ mun bɛ se k'a to an bɛ se ka attaque wɛrɛw éviter maintenant an bɛ mun fɔ ka ɲɛsin an ka population ma an ka finitigilakaw ka ɲɛmaso n'o ye état major général des armées a ko k'a bɛ population fo k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri a n'a ka jijali la an bɛɛ y'o ye attaque ninnu na attaque kɛra yɔrɔ o yɔrɔ population bɔra kosɛbɛ ka faamaw dɛmɛ u ka baara la yɔrɔ dɔw yɛrɛ la an b'a ye image très émouvant population kɛlen don ka ka haie d'honneur former sɔrɔdasiw ye o bɛɛ ye o b'a yira k'a fɔ population ni sɔrɔdasiw u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc état major général ko k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn o ko la n'aw ye fɛn ye mun ye siganafɛn ye N'aw ye fɛn ye mun ye siganafɛn ye aw k'a kofɔ o kofɔli fɛn damadamani bɛ yen aw bɛ tɛmɛ ni mun ye n'o ye waati ye aw y'a ye waati jumɛn aw y'a ye yɔrɔ jumɛn e n'aw bɛ se k'a estimer a mɔgɔ hakɛya ye joli ye o bɛɛ ye fɛn ye minnu bɛ kow nɔgɔya sɔrɔdasiw bolo minnu kan ka taa baara kɛ donc comme an y'a fɔ cogo min na lakana fo maliyɛnw de k'a faamu ko an ka jamana an bɛ guerre de la fo maliyɛnw de k'o faamu k'an ka jamana an bɛ guerre de la lakana tɛ maa kelen ta ye wa lakana tɛ tenitigiw dɔrɔn ta ye lakana an bɛɛ dama ka kan la a ma fɔ ko mɔgɔw ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ mais a fɔra n'i ye mun ye mun tɛ ko ɲuman ye n'i bɛ se k'a signaler a signaler a fɔra Pour éviter c'est à dire ka complicité passive éviter aw bɛ se ka mun ye n'aw ye fɛn fɛn ye a y'a fɔ ee kuma kunkurunya la ko n'i ye fɛn dɔ ye mun man ɲi i ka kan ka fɛn dɔ i ka kan ka fɛn dɔ fɔ o o ka ɲi kosɛbɛ alors ko population ma an ka a kɛ cogo bɛɛ la an ka an kana sɔn pewu an ni terrorisiw ka jɛɲɔgɔnya kɛ o jɛɲɔgɔnya ye o bɛ taa o bɛ se ka taa k'u dɛmɛ ka moto san ka d'u ma k'u dɛmɛ k'u héberger yɛrɛ o bɛ se ka taa k'u dɛmɛ ka u ka kunnafoni jugu k'o cari réseaux sociaux sanfɛ k'an k'o dabila ko an ka an kana kɛ terroriste ka relais ye o relais o ye an kana u ka kuma fɔlenw ta k'o cari u ka kuma jugu a man ɲi an kan'u dɛmɛ ka fɛn minnu man ɲi ni o bɛ an ka sɔrɔdasiw kan ka o cari bɔlɔlɔsira kan ou bien euh, fɛn wɛrɛ kan an bɛ kunnafonidilaw fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la ee, an y'a fɔ kunnafonidilaw olu fana bɛ kɛlɛ in kɔnɔ an bɛɛ de bɛ kɛlɛ in kɔnɔ olu b'u ka kɛlɛ kɛ ni kunnafoni ɲuman o dili ye population ma o bɛ na ni hakilisigi ye wa o bɛ na ni jamana ka basigi ni sabatili ye an bɛ nin ko in bɛɛ la n'i y'a ye hali bi an bɛ yan an bɛ ka nin nin point de presse in kɛ c'est que cɛbɔ dɔw de bɛ terrain kan minnu bɛ ka u ka jeli ani u ka wasiji k'a di an ka jamana ma pour que liberté n'o ye yɛrɛmahɔrɔnya ye O ka to an bolo donc an bɛ u fo kosɛbɛ u ka cɛsiri u ka kɛlɛ ɲɛdɔn ani u ka jamana ko la jamana dɛmɛ ko la donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ merci